ụtụtụ ọma nụ ụmụ igbo igbo ndị ọma ekenekwa m ụnụ ka tata mara anyị mma em eji m akụkọ ifo were bịa n'ụbọchị tata maka na akụkọ ifo so n'otu ihe na-enye anyị obi aṅụrị n'oge gboo mgbe enu ka bụ ana ọsa a na-akọ ụmụ akụkọ a, ọ na-atọ anyị ụtọ ọ na-eme anyị obi aṅụrị na-eme ndị na-enwe ọbara mgbanye enu ọbara ha agbatuo dịkwa ka o kwesịrị isi wee dị em m ga-ebido kọọrọ unu nke m ifo chakpii wọọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa o ruru otu ụbọchị n'oge idu na ọba mgbe enu ka bụ ana ọsa mgbe ezi ka dị n'ukwu ụkwa ee mgbe ihe arụ na-emebebere n'ana mbekwu nwanịga nke onye ọbụna maara unu ma na ihe e ji wee mara ya bụ aghụghọ em n'oge ahụ mbekwu na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ka a kpọrọ oku eze ụmụ anụmanụ kụrụ ekwe were kpọọ oku wee sị na anụ ọbụna ga-eji mkpụrụ ọka otu mkpụrụ ọka wee jee nụọ nwaanyị n'obodo ahụ na a ga-echi ya igwe anụ ọbụna pụtara ọ sị hei nna kedịkwa nke bụ iji otu mkpụrụ ọka were nụọ nwaanyị em ọsa pụtara wee tụlechaa ya bụ ihe o wee fụ na ọ bụrọ ihe ọ ga-emeni ọkụkọ pụta nyochaa ya bụ ihe ọ bụrụ na ya nwa bụ ihe hịara ya ahụ ewu pụta wee sị igwe na ihe a ị na-ekwu o nwere onye ọ dị gị ka ọ ga-emeni ya n'ụwa onye ọbụna agbanye azụ nawa be ha wee sị na eze ha na-akọgheri akọgheri mana mbekwu nwanịga binitere jekwuru eze ụmụ anụmanụ wee sị ya eze nye m ya nwa bụ mkpụrụ ọka aga m eji ya wee nụọ nwaanyị ndị ọzọ fọrọ nere mbekwu anya ma nerịtakwa onwe ha anya ha wee sị na ọ dị ka mbe na isi adịcharọ ya mma e wee sị ka a nwalee ya nwa bụ mbekwu e were otu mkpụrụ ọka wee nye mbekwu mbekwu wee panie njem ya n'echi ya fotere ka mbekwu ji otu mkpụrụ ọka ahụ were na-aga chi jibidoro ya n'ụzọ o wee jee be nwoke na-azụ ọkụkọ wee yọọ ya nwa bụ nwoke sị ya nna na ọ na-aga njem mana chi jibidoro ya nwoke ahụ were sị mbekwu na ebe ọ ya-edina be ya na ọkwa ụzọ ụtụtụ na ọkụ panikwe njem ya mbe kwelitara ya ka a na-arahụ ụra mbe jiri aghụghọ wee tụpụ otu mkpụrụ ọka ahụ ọkụkọ wee kpụrụ ya nwa bụ ọka mbekwu bere akwa nke ukwuu ọ bere akwa miri emi nke ukwuu nwoke a na-arafụ ya ọ rafụkata mbekwu wee sị na ya nwa wụ mkpụrụ ọka na ebe e si wee ne- weta ya na ọ dị anya na a gahere ikpa n'asaa mmiri n'asaa wee weta ya nwa wụ o- ofu mkpụrụ ọka na ọka ọ ja-awụ ị gwa ya okwu o meere gị ihe ị gwara ya na ọ jeghị anụ ya na kama ya na ya wenye ya otu ọkụkọ nwoke ahụ nechara anya ọ maghị ihe ọ ga-eme maka na o nwerọ ebe ọ ma ọ ga-aga wetakwa ụdị ya nwa wụ ọka ya were otu ọkụkọ wee wenye mbe mbekwu hichara anya mmiri ya wee naba wee pụta fụ be nwoke na-azụ ewu wee yọba nwoke ahụ sị ya na ije dị ya n'ụkwụ mana ike agwụna ya biko o nwere ike izutu ike n'ụlọ ya nwoke ahụ sị ya nsogbu adịrọ na ya zuo ike mbekwu jere izu ike ma were aghụghọ were ọkụkọ ya ahụ dobe ebe ewu na-anọ ụmụ ewu zọgburu ya nwa wụ ọkụkọ n'oge na-adịghị anya mbekwu malitere bewe akwa bewe akwa nwoke wee na-asị ya keekwanụ na ọ kwa sọsọ ọkụkọ ka a zọgburu kedu ka o si ebe akwa na ya wee sị ya na ya nwa bụ ọkụkọ wụ ọ pụrụ iche na ọ dụhụ na ala igbo be anyị a na ebe e si wee weta ya na ọ dụ ha anya hmm? o bekatara akwa nwoke a wee sị ụdị ọkụkọ nke a na-ewute mbekwu na ya nwa onwe ya agaghị eje wetanwu ụdị ọkụkọ ahụ dịka mbekwu si wee kọwaa ya were otu ewu wee kpụnye mbe were kasie ya obi sị ya na ya naba mbekwu hichara anya mmiri were ewu ya wee naba ka mbekwu nakatara chi jinaha ya n'ụzọ o were chọwa be nwoke na-akpụ ehi ka o ruru be nwoke ahụ ọ yọọ nwoke ahụ sị ya na ije dị ya n'ụkwụ kama na ọ chọrọ ebe ya na ewu ya ya-arahụ na ewu ahụ na ewu ahụ wụ ewu ọ pụrụ iche n'obodo e si wee weta ya na ọ dụhụ n'ala igbo a ya were ewu ahụ wee jee dowe ebe ehi nwoke ahụ nọ n'oge na-adịghị anya ụmụ ehi zọgbuchaa ewu ahụ mgbe mbekwu tetara o jere ebe ahụ wee hụ na azọgbuona ewu ya mbekwu dara n'ala bewe akwa na-ebe akwa na-ebe akwa na-eti aka n'ala na ọ gaghị anụ kedu ebe ọzọ sikwa ga-eweta ụdịrị ewu dị otu a na ewu a bụ ọ pụrụ iche n'ime ewu niile dị n'ala igbo nwoke ahụ wee sị ihe nke a wutere mbekwu na na ọ ga-awụkwa eziokwu na ewu a bụ ọ pụrụ iche ya na onwe ya bụ nwoke amakwanụ ka ọ ga-esi wee weta ya nwa wụ ewu o were kpụnye mbekwu otu ehi ya mbekwu wee kpụrụ ehi na-ana nwee ndị na-akpọ ya efi mana anyị na-akpọ ya ehi ehi igbo o wee kpụrụ ya na-ana ka mbekwu gakatara n'ụzọ ọ fụ ndị na-ebe akwa buru ozu nwa agbọghọ were na-ana mbekwu si ha na o nwere ihe ha chọrọ ọ chọrọ ịgwa ha ha wee sị ya gwawa o wee sị ha biko nwa agbọghọ anụnwa na unu nwere ike ibunye ya nwa wụ ozu nwa agbọghọ ka ọ kpụnye unu ehi ndị a nerịta onwe ha anya wee si na isi adịkwa nwoke a mma gịnị ka ọ na-akọ ihe anụwa na ha nwa ka nọkwa n'uru na ọ bụrụ na ha were onye nwụrụ anwụ wee bunye ya na ha nọ n'u- n'uru ha kpụrụ ehi na ebe nwoke a chọrọ ihe nwụrụ anwụ ngwa sị nyenụ ya ha wee kpụrụ ozu nwa agbọghọ ahụ bunye mbe mbe buru ozu nwa agbọghọ naba bunye ndị a efi ka ọ gakatara ọ nụ n'akụkọ na o nwere nwoke mụrụ ụmụ nwaanyị asaa ụmụ agbọ asaa ha machachara mma asa ka ha bụ mbekwu were kuru nwa ahụ kwọrọ ya n'azụ ozu ahụ nwụrụ anwụ e nyere ya mgbe o jeruru be nwoke ahụ ọ sị ya biko na ahụ adụghị nwa ya nwaanyị na o bu ya eje n'ụnọ ọgwụ a maara ya atụ ebe a ya-enye ya mkpụ ebe a ya-enye ya ọgwụ mana chi ejibidona ya na ike agwụkwuona ya nwa kwọ ya ma nwa ya nwaanyị na ha chọrọ ebe ha ga-edina ka ọ ga-awụ ụtụtụ ruo ha apanikwa njem ha nwoke ahụ si mbe na nsogbu adịghị ya kuru nwa ya nwaanyị ahụ jee kusa ka ya na ụmụ agbọghọ ibe ya wụ ụmụ ya rahụ Mbekwu mere ka nwoke ahụ si wee gwa ya ma jee rahụkwa ebe ọzọ ka chi foro Mbekwu ejikerecha were bịa ịkpọ nwa ya nwaanyị wee daa n'ana bewe akwa nwoke ahụ ajụọ ya Mbekwu gịnị na-eme gị o wee si na nwa ọmarịcha nwa ya nwa ya o ji eje mba na otu mkpụrụ ada o nwere na nwunye ya amụtara ya nwa ọzọ na ọ sọsọ nwa a ka a mụtaara ya na ya ka ụmụ ya wee jido ajọ edina wee dinagbuo ya ebe ha na-arahụ ụra nwoke ahụ nwere mwute o nweere mbekwu mwute ka ọ na-ahụ ebe dimkpa ibe ya na-ebe akwa mbekwu na-ebe akwa si na nwunye ya emechigo afọ ime na ọ gara amụtanizikwara ya nwa ọzọ nwoke a nwere obi mwute wee sị mbekwu na ọ nweghị ihe ọzọ ma ọ ya eme ya na kama ya kpọrọ ofu nwa ya nwaanyị mbekwu rụrụ aka n'ime ụmụ agbọghọ na asaa ahụ ọ rụrụ aka nke makagbuchara wee sị na ọ ya ka a ya-akpọnye ya ka o wee replace ya ada ya nwaanyị wee kpọnye mbekwu nwa agbọghọ ọma ahụ ya kpọrọ ya naba ka ọ nataruru n'obodo ụmụ anụmanụ ụzụ wee tụọ o wee si eze ụmụ anụmanụ wụ agụ nekwe na ọ nụt- o jikwa otu mkpụrụ ọka wee nụta nwaanyị ụzụ wee tụọ ụmụ anụmanụ niile ọ dị ha ka ọ ihe ọ dị- ọ dị ha ka ọ na nrọ ọ dị ha ka ọ n'ihe agbakọ aka ọnụ wee chie mbekwu eze anụmanụ ifo chakpii wọọ o doro m anya na unu ghọtara ya nwa bụ akụkọ ifo aga m na-akọrọ unu akụkọ ifo n'oge na-adịghị anya m ga na-ewepụtakwa ya maka na o so n'otu n'ime ọdịnala na omenala anyị nwa bụ igbo ji wee biri ka emesịanụ gwakwanụ m ihe unu mụtara na ya nwa bụ akụkọ